Moni ndine Jack nde tikubwereraso mu dziko la South Africa nkhani yodabwitsa ya Pamela Selani inu tagwirani chakumwa then ticheze. Pamela Ncumisa Selani ndi mzimayi oti ati anabadwa mu chaka cha 1977 amakhala ku South Africa kaya amati ku Olifantsfontein koma anali oti ochokera kovutika kwambiri anapezeka kuti Atakula pang'ono, anapeza mwamuna kenako anaberekerana ana awiri, anyamata okhaokha. Koma banja lawo silinakhalitse. Mwamuna anamusiya Pamela n'kupita kukapeza mkazi wina n'kumakakhala naye. Sipanatenge nthawi, atakakhala ndi mkazi wina, ati nyumba yake ya mzibamboyo inayaka iye ali mommo. Bamboyo anamwalira. Pamela, chifukwa choti amavutika kwambiri ndi ana aja, anasamukira ku dera lina anasiyana ndi mayi ake anayo ngati kuwasiya ndi agogo awo kukakhala mbali ina kufupi ndi anti ake atapita kukakhala kumeneko anapeza ntchito kumagwira ntchito bwinobwino koma mosakhalitsa anapeza kuti analinso ndi mimba ina anabereka mwana wamkazi mamunayo atanangomuona mwanayo tsiku limodzi anathawa sanaonekenso ndiye Pamela uja amavutika kwambiri amakapempha kwa anti ake komanso amangosakasaka ntchito kaya zochapa zotani amayi ake anamutumizira ana ake awiri anyamata aja unena kuti iwo satha kuwasamala amakhala naye nde amakhala ngati akukhala ndi ana atatu M- nyumba yake yomwe amakhala zovutika kwambiri malo ovutika kuti sizimayenda ayi nde anapezeka kuti anali ndi chibwezi chibwezi chakecho akuti mnyamata wina wa ku malawi dzina lake gift phiri nde giftyo chibwezicho chimayenda bwinobwino koma giftso analibe kalikonse anali wovutika nayenso koma anapeza kuti anapeza bambo wachikulire wina wake Sono abambo achikulire omwe anakumana nawo dzina lawo anali a Michael Changisa. Nde a Michael Changisa anali ndi nyumba yawo yabwinoko komanso nawonso anali ndi manyumba ena awiri amene amapangisa rent. Nde abambowo a Changisawo anamkonda kwambiri Pamelayo. unena kuti ah, iweyo ukuvutika kwambiri ndi ana akowa bwera uzakhala mnyumba mwangamu ndizikusamala nde Pamela-di anatani anapita ana aja onse atatu nkumakakhala ndi a Changisawo amampasa china chilichonse amapanga provide zakudya plus amatolera ndalama za lenti chani kumamsamala bwinobwino at least zinthu kukhala ngati zatani zayenda Ana awiri aja, anyamata ndi mtsikanayo, nawonso amasamalidwa. Aba, abambo aja, Michael Changisa amaasamala ngati ana awo amene, eti, ndi ana akhala ngati kuti ali ndi stability. Koma mu nthawi yonseyo, Pamela sanasiye kupanga chibwenzi ndi Gift Phiri wa ku Malawi uja. Amapangabe chibwenzi. Nde ati a Changisa anayamba kumva timphekesera, eti, kunena kutitu munthu mukumusungayu, mzimayiyu, akupanganso zina kumbali, eti. Nde ati a Changisa aja anapsa mtima n'kumuuza kunena kuti, Ndamva mphekesera ngati zili zoona ndikuthamangisa uchoka pakhomo panga pano. Nde podziwa kunena kuti ndamapangadi zina zake anapanga plan Pamela uja. Anapita kukamuuza Gift Phiri uja kunena kuti a Gifi munthutu afuna kundithamangisa uyu. Komaso ati ananena kuti akuti a Michael Changisawa ampasira Pamela matenda. Nde Gift ndi Pamela anapanga chiganizo akuti tiye tingomtani tingowapha a Michael Changisawa cholinga choti tikawapha tikhala mnyumbamu ifeyo kuti pamela ambweresemo gift phiri chibwezi icho chiyambe kukhala naye ali ifeyo nde tipange moyo wathu mnyumba mwake tipitiriza kutolera renti komanso ati ankagulisa mowa aliyese anazolowera tizingopitiriza mmene timakhalira nde usiku a michael changisa sakuziwa china chilichonse kubwera Osadziwa kunena kuti Gift Phiri uja wabisala kuchipinda. Wabisala ana ake akuona. Anyamata aja wamkaziyo panalibe. Anangotulukiratu a a Gift Phiri ndi hamala ati nde akhomeni m'mutu a Michael aja mpakana anawapha. Atawapha anapita kuseri kukakumba dzenje n'kutani? Ndikuwakwirira. a Michael Changisa aja anthu nkumadabwa kuti kodi a Michael Changisa anapita kuti a Michael anapita kuti nangasi aleza nyumba ndi a Michael koma mwini wache kulibe angoona kundani pamela ndi ana ake nthawi yomweyo gift phiri asamukira nyumba momwemo anthu aa nyumba mwalowa bwanji mamuna wina pamene eni ache ali kuti mpakana anthu anakanena ku polisi kuti "Ah, kwangati a Michael Changisa asowa apolisi kuyesera kufufuza ali "Ih, pamela ali "Ih, sindikuziwa anangochoka kwangati anapita kaya nkumudzi kwawo anayankha zichani kaya mpakana nkhani inathera patipo nkhani inathera pompo iwo aja amapitiriza kukhala kumatolera renti pamene paja ngati kuti palibe chomwe chatani chachitika kenako a pamela monga mwakhalidwe lawo anapeza chibwezi china apeza chibwezi china a gift phiri a ku malawi aja anamva kunena kuti akupezatu chibwezi kenako anayamba mantha gift uja kuti eh pamuzi pano paja mmene anali ndi michael anandiuza ine ndinathandiza kuti tiphe Michael Changisa pano wapeza chibwezi china nde anayambaso kumavutanavutana mnyumba muja nkuyamba mantha a Gift uja koma ati ankagwirizana ndi aunt ake a Pamela nde anapita kukawauza aunt ake a Pamela kuti ah inu mwana wanu akundiopsa pamuzipa wapeza chibwezi china mukaona kuti ndasowa muziwe kuti nde kuti wandipha chifukwa chonena kuti anaphapo kale ndani chibwezi chake choyamba a- a tchangisa anasowa aja tinawapha ati agogo aja anangoti "Ah, ah, zoona sanakanene upolisi sanatani Am- a gift phiri onso osakanena upolisi kungopita kukawuza agogo basi nkubwerera ku nyumba abwerera ku nyumba anapeza awaphikira chakudya cha masiku onse akuwapasanso mowa waso pompo basi iwo kukhala pasi a gift phiri kudya kukhuta pamenepo kenako hi m'mimbamu kuyamba kulira m'mimbamu ana atathirira poison ophera makoswe muchakudya chija zomwe amaganiza zinthu zinali zolondoladi kuti kukhala ngatidi munthuyo afuna undipha koma mmalo moti athawepo ati kupita kukanena kwa anti ake anamudyesa poison uja ati anayamba kutuluka thovu thovu mkamwa Mwana wamkulu wa Pamela, kuphatikiza mwana wake wamng'onoyu, anyamata onse awiri, wina anakatenga chibaketi kuthiramo madzi kudzadzitsa madzi, Gift uja akuphupha apo basi kumugwira mutu kumulowetsa mu baketi ya madzi ija basi abanikeno akhale ngatinso watani wapanga drown. Anafera pompoto a Gift Phiri akuti. Kenako anawanyamula kukakumbanso kuseri pompaja anaikapo thupi la tchangisa uja kukumba ndikumuika pamwamba pa tchangisayo ndikukwiriranso basi kumakhala nkumapitirizano chibwezi ndi mamuna wina uja komano vuto linali ana ake awiriwa zonse anapanga zija zinakhala ngati zamusokoneza mutu mwana wake woyamba dzina lake avile ndi avile anayamba kumwa mowa kwambiri ndi kudya madragi eti kuyuza madragi mowa chamba nkuyamba kuwazunguza amayi ake aja kunena kuti ndikufuna ndalama Amati akakatenga akatolera ndalama za lenti zija ndikufuna ndalama ndipaseni ineyo. Mukapanda kundipasa ndiulura kunena kuti munapha anthu. Nthawi zonse atamapanga zimenezo mpaka siku lina amalanda ndalama zonse nkuwathamangisa. Nde ati siku lina anawathamangisa amayi akewo Pamela ndi mwana wachiwiriyo ananyamuka kupita kukagona kwa chibwezi chakecho. nde anabwerera avile uja asakudziwa avile anapita ku mowa nkubwererako nde atabwerera amayi ake anali atabisala mnyumbamo avile anapita kukagona amayi aja apamelawo anatenganso hamala nkugogoda pamutu mpaka kumupha nkumuuza mphwakeyo kunena kuti tiye tithandizane timtani timkwilire anakakumbanso kuseli kuja pompaja anayikapo maiko ndi gift phiri pa ndikutani, ndikuikapo mwana wawo avile nkumkwirira, nkumuuza wamng'onoyu kunena kuti eyaa waona zomwe ndampanga mkulu wakoyu, ukazayeserapo kuyankhulapo kanthu iwenso ndikutani, ndikupha. Nthawi imeneyoyo mwana wakeyo wamng'onoyo anali ndzaka 14 nde zinampanga traumatise kwambiri akuti samatha kugona amangomuona m'bale wakeyu avile akati agone chilichose mpakana anauza amake kuti sindikutha kugona ndungomuona avile sikulilose nde amake ati anamuuza kuti pita kwa asing'anga akakusambitse, achotse mizimu yoyipa. Iye ujadi nkupita kwa asing'anga, akuti anapitako yekha. Asing'anga ali ndikuthandize bwanji? Iyeyo akuti ndikuwulula zonse kwa asing'angawo. Amayi anga anapha zinatere zinatani, anaakwirira kuseri. Asing'anga aja ati anamupatsadi mankhwala nkumuuza kuti nyamuka upite ku polisi ukatani, ukanene zonsezo. Asing'angawo anapitadi ndi mwanayo anakanena zonse ku polisi. Mpamene no mpungwepungwe wonse unatani, unaphulika pamenepo kunena kuti akuti anakwirira anthu kuseriku kuwafunsa a Pamela a Pamela kukana kuti sindikuziziwa sindinakwirireko wina aliyese muzi wose ndikuunjikana pamene paja mpakana apolisi anayesera kukumba anafukula kuseri kuja anapezakodi anapezakodi matupi aanthu atatu anapanga ma dna test chani chani anapangadi confirm kuti anthuwo ndi amenewo komano amayi aja a Pamela aja kukana mulandu akuti si iwowo ayi ndiye kuti anapha anthuwo ndi mwana wawoyo kuthandizana ndi asing'angawo iwo sizikuwakhudza kenako akuti anapeza mpata kumunyengerera mwanayo iwowono amayiwo ndi amayi awo agogo ake a mwanayo ati kumpanga convince kunena kuti ukanene kuti ndi iweyo wapha anthuwo nanga iweyo zoona ulole kuti amayi ako apite ku prison koma mnyamata anakana, anakanena zoona ku polisi kuti no ineyo zomwe zinachitika ndi izi anazengedwa milandu onse awiri ndi mwana yemweyo koma apolisi anamupeza mwanayo wosalakwa anamupanga release a Pamela Selani anapangidwa sentence to 3 life terms kapena tinene kuti ma life sentence atatu chifukwa chakupha Anthu atatuwa, azibambo atatuwa, ena amakhulupirira kuti olo amuna awo oyambirira aja, abambo awo a anyamata awiri, anapsa nyumba itayaka mosadziwika bwino ija, kuti zikhoza kukhala kuti analinso Pamela yemweyo, koma izo n'zopanda umboni, awa amakhala ma speculation chabe. Imeneyi ndi nkhani ya Pamela Selani. Zikomo kwambiri.